ị nwere onye ọbịa unu na-apụ apụ bụ na na-abata abata anọ m ya a sị ka m bịa mara mana ebe ọ bụ na aka gị ejula eju nsogbu adịrọ ngwa na emechaa ebe emechaa anyị afụ mm, emechaa anyị anọdụ na-akpa mm.

ikwukwara ibe ya ekwu nke na-ewekarịsị m na-ewe m n'ime ọkpụkpụ bụ na ndị abụ na-enekwa ụlọ anya sịrị na tutu m abata n'ime ụlọ na mma akwụ ụgwọ ihe a na-akpọ meter and enyego m ihe ego nwoke nụnwa afụrọ m ya meter m afụrọ m ya ọ ka unu si eme unu bụ ndị ori ị eme necha m anya m ihe gị ndị na-elekọta ụlọ ahịa eyiri ndị caretaker biko nwaanyị a biko ime ebe ịsara ahụ jee ebe a jee chere akwa ibe gị were pedi tiga itiga pedi gị si n'ọkụ ga anọ nwekwa afọ ego ole ka ị na-etinye n'ọkụ a weta ezigbo ego ga-eji charge ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ ya ọbụla ka m gwakwa gị okwu ịma na ọ gịnwa na-ele mmiri na-ele mmanya iche na m amarọ ihe ị na-eme ka m gwa gị okwu ihe ị matara iche na ntụ oyi m ahụ na ọ narọ amasị m ibe abụ eji akwọ ihe na-eme rụrụrụrụrụrụ na ọ narọ amasị m iche na ọ dịrọ m mma n'obi na m agaghị etinye nwunye ka m gwakwa gị ihe unu amatarọ ọ nwere ike ịdị n'akụkụ nke ọzọ ba na-abịa ezu n'ọkụ anyị ahụ ike anyị wee na-agba brabrabrabrabra dịka ụgbọ nọ n'elu ọ na ịmarọ chere ka m gwa gị ọnụ nwa ịgba ndị a na-ewere ọkwa ọ ndị nwe ụlọ ọkụ bara ha were ha mepụta ihe bara uru enweghị ihe m eji ọkụ eme

ị ka nọ ebe a ma gwa gị ọzọ ka m gwakwa gị anwakwala anwa pụta ọzọ bịa ebe m nọ na-ewetara m ọnụ sọ ọkụ azụ biko kwe jekwa jụọ ese ị ga-atụkwa abalị ole na ole bịa na ya bịa na ya dị abụrụ okwu n'ụka jekwa jụọ ese jee jụkwa ha ese jụkwa ha ese agbụkwa m agwa eji kpụtụ mgbe gboo jekwa jụọ ese ka m gwakwa gị agwa mama ọtako gee ntị ị na-agbagbu aghụghọ na ị wụ onye nsogbu and onye nsogbu ọ bịakwutego gị n'ụlọ ahụ aga m egosi ya deenụ mụnụ ọ dịrị m gosi na awụ m onye nsogbu and ọ ibe m ga-eji wee gwa gị awụ m onye nsogbu ahụ ị sị na ebu m nsogbu wee bịa iche na m amarọ ibe ị na-eme ị na-ele mmiri ị na-ele mmanya ịbịrị na-aghọgbu nwoke gị na ya nọ maka gị na ya nọ abụ n'ọsọsọ o wee na-akwụrụ gị ụgwọ ọkụ ibe na-emekwele gị onye na-ewute gị ọkwa nwaanyị ka ị wụ zuru ezu jee kpọrọ ofu nwoke jee ghọgbuwe ya ka m taa ugbu ka kpọrọ nwoke ahụ ghọgbuo jee kpọrọ ofu nwoke ahụ ghọgbuo ka m taa ugbu ka nke gbasara gị ị ka ha nọrọ onwe gị ị na-agagharị na-achọ ekwuru ka zụrụ onye ị na-aghọgbu asịrị ka asị n'elu ka ha dị mmakwana ihe m kpọrọ n'ụdị ibi n'ụdị ụlọ nke a ma aga m aṅụ mmiri tọwa iko n'ụlọ okwu n'ụka isi isi ebe a ịpụta nga ọ gịnị

ichere m anọrọ na mpio na-ege oge ịgụchala ego gụchaa puku naira iri atọ were nye nwa ara na-agbụrụ arị kedu ime maka ya ọwụchịta ka ọchị ntị

ego anyị ya ọ bụkwa mbinye ka ọ bụkwa n'efu ka nye ọkwa mbinye mbinye ka m binye anụ m enye ya n'efu onwe ife na nwa na elaka ọ sị na mmadụ nwụnarụ ya mgbe binye si o mecha ife na-eme ọzụkwa gị onye m anụ m Central Bank ọdaba m ịnụ na nwee ụlọ nchekwa akụ m mepe ebe a

ịchọkwa m pịakwara gị aka n'ahụ m pịara gị aka n'ahụ pịara gị ịchọ inye ọnụ ihe ọla ka obere nwa nne na nna m

ihe ọ bụla ị chọrọ ka m meere gị ka m ga-emere gị na
ị na-agba moto na

Chief, chief, bro. gị chọkwa ka m buru akpa m soro gị la mepe gị ebe ọ wụndụ gị chọ ka m nọ otu week otu ọnwa ọsọ wiki a na-ekwu ka ị nọrọ ka gbakọta gị kwụọ kwụ darị gị na-ekiri Obodo onye ọzọ nchọ. Forget that. Mgbe disappoint mama Rose at last because all ya chọtara gị wa to me and ọ ma ihe m na like that's why I love that woman.

nna mmadụ atagbuola onwe ya n'afụfụ kemgbe ụtụtụ mmadụ m pụtara n'elekere asatọ na-akwụgharị ịgbago ịgbadata onwere ife afụ onye ọbụla ịkpara aka asị na prepaid meter nke ọbụla ịkpara aka asị prepaid meter nna prepaid meter ya sagolo anyị ọrụ cha mkpamkpam

a na-ata ife aghọtara m ife mere ndị ọchịchị nji prepaid mita ya salụ mmadụ ọrụ ọ na-abụkwa anyị bata eburu lada akọtụpụ ọkụ akọtụpụ nke akọtụpụ nke ndị nwe ụnọ apụta chọọlụ anyị aka ikpeazụ akpa anyị eju anyị eje taba ife alụ ịma ụmụ nchọnchọ ego ahụ anyị na-enweta mgbe ahụ hmm?

nwa nataghị agụgo gị ihe m ga-agwa gị ọ ị chọọ ọrụ nche i mechie ọrụ na mgbede ọ dị n'abalị i je chebe nche ka i wee nwee ike ịsupport ka i wee nwee ike ị na-agụkwanị na
oge na-agala ha m chọrọ ịga egote akamụ sị m chetakwu obere biko mee ngwa ngwa m na-eji oge na-aga biko mee mana enweghị akamụ ga-ere echi
ngwa m na-eji ana m ekele ya ọrụ ga gị nwa bụ nwa na-ele akamụ

Apọlọs ebinyere m ego Apọlọs were obi ya were ego nye m sị m were tinye na ahịa m na-azụ ọ sị na akamụ m na-ere na ọla ikụrụ ya na m change ahịa m na-azụ o nye m ego ka ntị so enwekwa ego biere m ee ya o biere gị ego i wee mepee ọnụ wee na-ekwu ya a sị m onye ke nke gbasara gị kee ihe i ji na-ajụ na Apọlọs nyezi m ego ọ gbasara gị

ị na-ele moto wee yile akwa ọlụ ọgbakwana ee ka mba akwa ndị ndị ndị dealer moto ee okay ị na-enyele ndị na-ele moto aka mba abụ m dealer ị chọrọ ịzụ moto ị bịara ebe ị na nsogbu adịghị ngwa ee anyị ana m aga

ọ dịghị mma ka ị chọrọ ka m mee o melụọ m abụọ gbasara m ọ gbasara m o melụọ m m melụkwalụ ya ihe nwa ahụ chọọ bụ mkpa onye onye ga-agbado isi n'ana chinie ọkpa elu oge ọbụla ọ na-achọ onye ga-enye respect ọ narọ enye mmadụ rapụrụ m ọ bụkwa na unu mụrụ arapụ m ka m dọkasị anya ọ gbasakwa m

ego e nyere gị kemgbe ọnwa ịnọ kedu ebe ọ dị ike enyere nne m ego awa isi m na ihe etinyere m ebe a na-etinye etinye n'ụlọ ọka isi eme a sịrị m egbe enigwe ji agbagbu nkịta ya-alacha gị anya atụrụ enwere nwanne ya-egbu gị ihe adachi agbatago agbatago